Ndikambepo mchichewa statement imene ndayifotokozayi tikupanga comment zimene a president dzulo analankhula polingana ndi nkhani ya kuvuta kwa chakudya mdziko muno komanso kuvuta kwa mafuta galimoto mdziko muno ndi maganizo amene adaperekedwa ndi a president monga njira zofuna kuthana ndi mavuto amenewa ndiye mu statement imeneyi imene tiigawe tikatha press conference imeneyi ineyo ndikunena kuti a Chakwera awapangitsa amalawi kukhala anthu opemphapempha a Lazaro chotero uh, kukhala Lazaro kulibe um, ubwino wake dignity kulibe ubwino ndi phindu lake basi mavuto ndi zimene ndayipereka ngati title ya statement imene ife a UTM tikuipereka. Malawi dziko lathu labwino limene lili ndi zambiri zimene Mulungu analidalitsa nalo la mkaka ndi uchi, nyanja yabwino, migodi yambirimbiri paliponse, nthaka yabwino, zonse zabwino. Tili ndi malo kumene tikanapanga za nkhani zona zo- zimene anthu apita kukaona za chilengedwe zosiyanasiyana. Tili nazo zili zonse ndi anthu ake olimbikira ntchito, ophunzira bwino ndi abwino. Koma Malawi lero ndi dziko lomvetsa chisoni. chifukwa tili ndi mavuto ochuluka mmalawi muno. Tili ndi mavuto a fetereza, alimi akukanika kugula fetereza chifukwa wakwera kwambiri. Tili ndi mavuto a chakudya chifukwa alimi akukanika kuti no athe kupeza fetereza ndi kulima zakudya zokwanira za iwo eni komanso zoti agulitse. Tili ndi mavuto a mafuta a galimoto chifukwa tiku- tikupanga zochepa, tikutumiza kunja zochepa ndiye tikumakhalanso ndi forex yochepa. Dziko la Malawi likukanika kugula mankhwala, kugula fetereza, kugula mafuta a galimoto ndi zina zotero ndiye moti amalawi ambiri akulira. chifukwa kumakhalira kugona m'ma filling station tili ndi vuto la ndalama zakunja zimene tilibe anyamata ambiri mdziko muno alibe ntchito joblessness ambiri akumamaliza masukulu koma ntchito kulibe chifukwa kuti chuma chathu chadziko chikukanika kukwera chaphotera ndiye chikukanika kuti chipange ntchito za anyamata athu mdziko muno ambiri akungoyenda ali ma certificate awo m'manja ma phd ma masters awo ma degree ma certificate osiyanasiyana kulibe ntchito kudziko la malawi anthu akuzunzika mitengo ya zinthu ikukwera kwambiri mothamanga kuposa mmene masalary akukwerera nde onse amuzintchito m'malawi muno akuzunzika kwambiri chifukwa mitengo ikukwera mothamanga kwambiri pamene masalary awo akukwera mochepa kwambiri dziko lino la, la, la malawi tili ndi vuto la katangale katangale wafika pochititsa mantha pafupifupi contract iliyonse ya boma pakumakhala katangale wina akumalandirapo chiphuphu mupeza kuti anthu amene alowa m'boma zaka 4 zapitazo mukaona lero moyo wawo anali apo koma lero alemera kwambiri magalimoto magalimoto ngandungambwe Nyumba ngambwingambwi, maloji ngambwingambwi, kuwaona moyo wawo wasinthiratu mzaka 4 pamene masalary awo anali tikuwadziwa kuti ndiotani masalary awo, chuma chawo cannot be explained pa pa pa zinthu zimene iwowo apeza mu zaka 4 zokha. Komanso mmamva mbiri zambirimbiri akugula fetereza ku butchery, ku pharmacy ndi zina zotero, mafuta pali zochitika mbwee ku mafutako mmene akumagulira mafuta ndi zochitika zake ndi ma contract onse. Ndiye tili ndi chivuto chambiri cha katangale mdziko muno. Njala yatisautsa kwambiri mdziko muno. Anthu anthu ambiri mchaka chino ali ndi njala. Pafupi 6 million ya aMalawi alibiretu chakudya. Uh, tilipo 20 million koma 6 million mwa anthu amenewo alibe alibe chakudya. Anthu ambiri eh, akuoneka kuti akunyentchera, ana ambiri akuoneka kuti zakudya zikusowa m'matupi mwawo, malnutrition. Eh, tili pa vuto lalikulu la njala uh, mdziko muno. Mukaonanso tili ndi mavuto um, akukanika kugwira ntchito bwino zaboma mankhwala mzipatala mulibe komanso ku- mukaona mmene chuma chathu chikukwera chikukanika kukwera ah, komanso posachedwapa taona kuti anthu omenyera ufulu ufulu wawo aku- akupheredwa malinga ndi constitution yathu aliyense ali ndi ufulu woti akhoza kupanga demonstrate koma lero ufulu uja ukupheredwa chifukwa anthu ena akumatenga zikwanje eh, ndikumayenda limodzi ndi apolisi ndikumathamangitsa kumenya kukhapa anthu amene akupanga exercise their right eh, to demonstrate ndiye dziko lathu lero lili ndi mavuto ambirimbiri amene tingathe kuwanena a, amene abwera mdziko lathu mu- mdziko lathu muno mukaonetsetsa a, mmene ama- alankhulira dzulo a president e, zikuoneka ngati iwo sakumvetsa bwino bwino kuti mavuto ndi chani komanso kuti ngati sakudziwa kwenikweni kuti kuti chikuchitika ndi chani zikuoneka ngati kuti e, understanding ikuvuta um, zikukhala ngati kuti driver amene galimoto yake yagwera kudzenje koma sakudziwa kuti galimoto yake yagwera kudzenje yani zikukhala ngati akhala ngati zili bwino bwino osadziwa kuti galimoto ija e, ili kudzenje kumene galimoto ili ili e, ndiye Iwo akati akayesera chinthu akonze kukonza kwake basi kumangokhala kupemphetsa. Ayi ayi. Uh, forex yogulira mafuta yavuta apita akapemphetse mafuta. Akapemphetse forex apemphetse mafuta. Ayi ayi. E, chakudya chavuta fetereza wakwera mtengo apita akapemphetse fetereza abwereko akapemphetse chakudya abwereko ndiye tangosanduka ngati tsopano ife aMalawi kwathu kupemphetsa basi kumangoyenda ndi mbale yopemphetsa pa dziko lapansi kukagogodera uyu timpemphe ati- atithandize tangosanduka monga dziko anthu opemphetsa komanso ngati ma individuals mmenemo muone akumudzi akupempha a mtauni a mtauni eh, kale tinkatenga zinthu kumudzi tasiya koma timapititsa zinthu kumudzi pa kumudzi akupempha komanso mtauni munthu kupempha kukadyanso pemphana wina apemphe zake wina apemphe zake kuti moyo uziyenda moyo wake wangosanduka opempha ndi obwereka basi e, ndiye ifeyo a utm ndikuti yayi e, kupempha ndi kubwereka si kwabwino chifukwa kumakusandutsa iwe kukhala chitsiru chidzete chitsiru cha anthu chomangokhala basi chikungokhala kupempha kupempha there is no dignity in begging E, ife, bwezi tili anthu aulemu wathu tizipanga zathu zakuti ife tisamaumirizike kuti kuti moyo ukhalepo tikapemphe tikagwade kwa wina wake e, ndiye statement ya president dzulo inali yongopempha basi ha tili m'vuto la chimanga ndikapempha tili m'vuto la fuel ndikapempha sizoona as a nation e, ndiye ife kuno a UTM tikuti a president amene aone kodi mavuto achakudya abwera chifukwa chani mavuto a fuel abwera chifukwa chani akonze gwero la mavuto limene labweretsa mavuto amenewawo amene ati akonze zimene zafotokoze zimenezozo ndiye mukaonetsetsa pa vuto la chakudya nkhani yavuta nchonena kuti chakudya kuti chikhale chokwanira mdziko ndi zinthu zitatu zimafunikira kwambiri chinthu choyambirira nchonena kuti madzi akhale okwanira koma madzi tili nyanja tikhoza panga irrigation tikhoza panga madamu mvula ikagwa mamega farms timanena aja tikhoza panga zimenezo boma ili silinapange zimenezozo akanapanga zimenezo sibwezi pano akuti ayi tinali ndi chilala kaya chakuti bwenzi vuto limeneli palibe tikanapanga zimenezozo nde that's not an excuse it's a failure on the part of government so they should not attribute the failure of government to all of us sizoona ayi vuto la vuto la moisture sikuti ndi El Nino kapena zina zina zonsezo ayi nyanja Mulungu anatipatsa mvula imagwa chaka ndi chaka tikanakonza madamu bwezi tikupanga irrigation bwezi mvula imeneyi kulibe vuto lachiwiri ulimi wathu kumalawi kuno sungayende opanda fetereza ndiye tikudziwa kuti fetereza posachedwapa anali pa mtengo womveka wa 18000 kwacha lero boma ili fetereza wafika 162000 kwacha apangitsa ndiwo kuti fetereza adule fetereza wadula chifukwa chani akanika panga manage economy kwacha yachoka pa K732 posachedwapa yafika pa K2800 pa parallel market. Chifukwa cha chimenecho fetereza nayenso wachoka pa 18,000 wafika pa 100,000. Ndiye vuto akanika kukonza chuma cha dziko lino chapangitsa fetereza akwere kwambiri mtengo. Chifukwa fetereza wakwera mtengo alimi akukanika kupeza fetereza m'dziko muno akuzunzika ndiye akukanika kuti alime zokwanira alibe chakudya ndiye kuli njala yoopsa mayi anga amandiuza akuti njala ya chaka chino ikungofanana ndi ya 1949. enafe kulibe tisanabadwe taiona 1949 chaka chake ndi chino njala yadzaoneni imene anthu afika podya chitedze ndiye vuto la njala labwera chifukwa kuti sinapange zinazi komanso chifukwa cha mmene fertilizer akhala akumupangira mitengo yakwera kwambiri komanso mitengo ya fertilizer nkhani ya fertilizer ya AIP pali katangale woopsa kumachitika kumva akagula ku pharmacy akagula ku butchery akutere kuti zochitika mbwe mapeto ake AIP sikutheka komanso fertilizer kuti agulidwe kufunika forex forex mdziko muno mulibe mavuto amenewa angopitirira ndi chifukwa chake kunjaku Kuli njala ya dzaoneni. Mitengo ya chimangayo ndi yakwera kwambiri, anthu ambiri sangakwanitse kuti athe kugula chimangacho. Chachitatu, misika yogulitsa ma inputs, zipangizo za ulimi, komanso misika yogulitsira chimangacho nayonso timadalira kwambiri. M'mbuyo monsemu ndi Admarc, inu mukudziwa zimene zinachitika ku Admarc, kuti lero Admarc ija inatsekedwa, sizikuyenda ngakhale pang'ono ku Admarc. Mavuto onsewa alipo. Kuti tithane ndi mavuto. aza njala mdziko muno boma limeneli likanapanga sizoona kuti ayi ife tipite tizikapemphetsa kunjako ku WFP maiko ma- madera ena ndi maiko ena atithandize ndi njala tili nayoyi ife amene tikuti ayi that's not a solution vuto limeneli likubwera number 1 chifukwa cha forex kuti tikukanika kuti tigule fetereza komanso kuti fetereza uja tizimugula pa mtengo wovuta kwambiri nde vuto la forex mukayang'ana mu constitution mu constitution mu constitution mwake vuto limenelo eni ake amapanga handle ndi deal ndi nkhani ya forex ndi a Reserve Bank ya Malawi ndiye tikuti a Governor a Reserve Bank ya Malawi amayenera kuti they should be held accountable atule pansi udindo komanso a Minister a Finance atule pansi udindo nawonso amakhudzidwa ndi zimenezo komanso uh, a Minister a Agriculture nawonso atule pansi udindo alephera kuti aonetsetse kuti alimi akutha kupeza fetereza pa mitengo yabwino alephera kuti aonetsetse kuti mdziko muno tapanga za mega farms tapanga ma irrigation kuti mvu- vuto la, chi- la, chi- la, la, la moisture mu- mu- minda yathu i- ithe kukonzeka mavuto amene kuti akonzeke zimafunika zonena kuti iwowo a- amene akugwira ntchito zimenezi athe kugwira ah, ntchito zabwino koma sakugwira chotero amene tikuti iwowo atule pansi maudindo awo komanso chachitatu bungwe ili la ADMARC limeneli tilikonze tililimbikitse kuti lingathe kuwatumikira bwino amalawi powapatsa mbewu mu nthawi yake komanso poonetsetsa kuti ADMARC ikugula ah, mbewu ah, zimene alimi alima atulutsa nkupititsira kumisika yosiyanasiyana mdziko muno nkhani ya forex tikudziwa kuti ndalama zakunja zakhala zikuvuta koma ndalama zakunja zikuvuta chifukwa chake chenicheni nchonena kuti ndondomeko zimene tikugwiritsa ntchito zachuma timati fiscal policy monetary policy exchange rate policy zonse nzovunda tikugwiritsa ntchito ndondomeko zachuma zolakwika tikanakhala kuti tikanakhala tikugwiritsa ntchito ndondomeko zachuma zabwino bwezi ndalama yathu ya kwacha ili bwinobwino bwenzi kukwera mtengo kwa zinthu kulibe, bwenzi ndalama zakunja zikupezeka, bwenzi chuma chathu chikumakula kumakwera. Koma chifukwa tikugwiritsa ntchito ndondomeko zolakwika za chuma, we have a wrong fiscal policy, wrong monetary policy, wrong exchange rate policy. Chifukwa zonse zinthu zolakwika, nchifukwa chake chuma chathu chapimbini- chapimbinira, chasokonekera, zinthu sizikuyenda mdziko muno. Zimafunika kuti zimenezo zikonzedwe, zikakonzedwa ndiye kuti ifeyo chuma chathu chiyamba kuyenda bwino. Tidzatha kukhala ndi fuel. Tikakhala ndi fuel tizitha kukagula mafuta mmene tingathe kugulira, kugula fetereza mmene tingathe kugulira, kugula mankhwala mmene tingathe kugulira. Koma chifukwa choti ndondomeko za chuma zalakwika ndiye forex kulibe ndiye abweretsa mavuto amenewa amene tili nawo lero. Vu- Ndiye solution si imene anena president uja dzulo yayi yoti ine ndikupita boma to boma ndizikapempha mafuta kuti boma la- lakwina kwake lizitipatsa boma lathu mafuta sizoona iyayi chifukwa kudziko lapansi si maboma amagula fetereza si maboma si maboma amene amagula mafuta agalimoto

chifukwa simene zinthu zimayenera kukhalira ndiye solution si imene yoti yayi boma ili litere litere that's not the solution solution ndi yoti tikonze gwero la vuto la forex gwero la vuto la forex ndi ndondomeko za chuma zimene zasokonekera mdziko muno tikakonza gwero limenelo tikakonza gwero limene tiona kuti zinthu sizizikweranso mtengo tipeza kuti ndalama zakunja zikhala mbwee ndalama ya kwacha ikhala yokhazikika ntchito zikhala mbwee anyamata athu akusowa ntchito ayamba kupeza ntchito umoyo wa anthu uyamba kukonzeka kukhala bwino zimenezo ndi zimene akuyenera azitiuza azikonza zimenezozo koma boma ili alephera kuti likonze zimenezozo ndi chifukwa chakuti ayi government government zinthu zosamveka ngati zimene zozoyi ndiye ife tikuti a utm tikuti mmene zilimu a minister of finance amayenera ndithu atule pansi udindo wawo chifukwa iwo alephera pa ntchito yawo yopanga advice a president a governor a Reserve Bank alephera pa ntchito yawo kuti apange advice apa- ndi kuchita zoyenera kupanga advice a president kuchita zoyenera komanso eh, anzathu aku MERA komanso anzathu ena a, amene akugwira ntchito m- ku Nocma ndi maudindo ena os- os- okhudzana ndi nkhani zonsezi amene onsewo kuti awa- apemphedwe kuti ayi tulani pansi maudindo anu chifukwa mwakanika kugu- kugwira ntchito zanu mmene mukanatha kugwirira solution si ndiyakuti tizipita kumazungulira pa dziko lapansi kupitiriza kuononga ah, ndalama ah, zaboma zochepa zimene zilipo pomaliza timakamba nkhani ina kuti mdziko muno mukuoneka kuti ufulu wayamba kuphwanyidwa tsopano Ndi ufulu wa aliyense m'Malawi pamene zamunyinya, pamene zamuwawa kupanga press conference ndi kupangira mwa ufulu. Ndi ufulu wa m'Malawi aliyense pamene akumva kuwawa kukayenda ku nseu kupanga demonstrate chifukwa cha vuto limene iye akumanalo. Ndi ufulu wake. Koma ufulu uja mukadzapeza kuti boma likuwauza anthu kuwapatsa zikwanje a, ndi apolisi adzipita ndi kumakatsira teargas asamayako china chilichonse anthu azikwanje ndi kumabwera kumathandizana ndi apolisi kumeneko ndi kupherana ufulu mdziko muno chotero chotero sizikugwirizana ndi constitution yathu a president analumbira to uphold our constitution that is not upholding our constitutionalism imene anapanga anapanga ujeni ana ana ana ana anapanga swear to uphold chotero ife tikuna kuti pazifukwa zimenezizi a inspector general of police a minister of homeland security amene atule pansi maudindo they need to be held accountable pazifukwa zimene iwo akuchita zosagwirizana ndi zimene um, dziko linanena kuti tidzikhalira ngati amalawi eh, mdziko muno Pomalizira penipeni kungomaliza kunena kuti Amalawi athu, pa Malawi paterera, ah, pa Malawi panyansa, pa Malawi eh, pa- pachita ngati madzi katonde pavuta, pawirira pa Malawi. Koma kuwirira konseku pawirira chifukwa cha boma lalephera kuwatumikira anthu ake. Kulikonse boma limayikidwa ndi cholinga choti lithandize anthu ake amdzikowo kuti anthuwo akhale ndi moyo wabwino koma kuno boma lathu laikidwa mmalo moti ife tizimva kukoma a Malawi kuti tili ndi boma limene tikutuluki tikuyang'anira likutisamalira boma la lero silikutisamalira ntchito kulibe njala yakula mavuto akula tikumagona m'filling station mavuto ndi ambirimbiri nde boma lalephera nde boma likalephera timanena kuliuza boma kuti mwalephera muvomereze choyamba kuti mwalephera osati mungotiuza kuti iyayi pano pali njala nde tipanga zakutizakuti muvomereze kuti njala yabwera chifukwa cha ifeyo komanso muvomereze kuti chumachi chikukanika chifukwa cha ifeyo muvomereze fuel akukanika chifukwa cha ifeyo mukavomereza mukatero mupange resign Muwapatse mpata anzanu kuti mwina akhoza kukonza umoyo wa Amalawi. Chaka cha mawa, September, Amalawi apita kukapanga uh, exercise their right to vote eh, a government of their choice. Ndikupempheni ndi kumema Amalawi chonde tiyeni tikalembetse boma limene lalephera m'malo limene lalephereramo UTM ifeyo tikufuna tione boma chaka cha ndipo tiwa chaka cha mawa tikudzayika boma lokomera Amalawi onse boma limene lidzathandize umoyo wa Amalawi chonde tiyeni tikalembetse kuti chaka cha mawa tidzakhale ndi mwayi wokavota boma limene lingathe kubweramo dziko la Malawi. Zikomo kwambiri for that first part.

mamembers onse a utm dziko lonse la malawi potisankha ine ndi azinzanga kuti tikhoza kukhala patsogolo pa chipanichi cha utm ifeyo uh, ndife onthunthumira kwambiri ndi ubwino umene tinapatsidwa kusankhidwa tikuona kuti ndi ntchito yayikulu imene inapatsidwa chifukwa utm ifuna ipange boma chaka cha mawa. Ntchito imeneyo yapatsidwa kwa ife kuti tiitsogolere kuti utm ikhale m'boma chaka cha mawa. Ifeyo tifuna tikathokoze kwambiri pa ntchito imene malemu mzimu wawo uwuse mumtendere adaigwira yopanga chipanichi kukhala mtsogoleri wa chipanichi woyambirira komanso kutumikira mwabwino kwambiri chipanichi munthawi yonse chipanichi chinali m'dziko muno. Chidachita bwino masankho onse a 2019 komanso masankho a 2020 chifukwa cha upangiri wawo. Chipanichi chikuima pa ngodya zitatu zazikuluzikulu zenizeni chimene ma founders a chipanichi anaganizira kwambiri. Ngodya yoyambirira yonena kuti a Malawi tikhale amodzi, tileke kusankhana mitundu kuchokera ku Nsanje mpakana ku Chitipa, tikamapatsana ntchito kani m'boma tisamayang'ane kuti munthu achokera kuti komano kungoyang'ana merit kuti aliyense amene ali nkuthekera akhale pa udindo umene iyeyo angathe kukhala m'dziko muno komanso kuti ma project asamayendere kuti ma projectwa apita kwa ku dera liti chifukwa kuti a president akuchokako akhale ma project opita dziko lonse la Malawi popanda kusankhana kwina kulikonse komanso kuti opatsidwa ntchito za boma ma contract akhale aliyense amene ali ndi kuthekera amene wapereka mtengo wabwino amene angathe kugwira ntchito yabwino osati kumpatsa munthu chifukwa choti iyeyo amachokera kumene a president amachokera kapena kuti iye amathandizira ndalama ah, chipani chimene chikulamulira koma kuti aliyense akhale ndi opportunity mdziko muno yopanga nawo participate mu ma economic activities a mdziko muno komanso chinthu chachiwiri Chimene utm imakhazikapo kwambiri nchothana ndi katangale. Lero katangale wavuta kwambiri mdziko la Malawi, pafupi contract iliyonse ya boma pakumatchuka za katangale. Kaya kugula mafuta, kugula ma fetereza, pakumamveka nkhani zosiyanasiyana. Katangale wakula kwambiri mdziko muno. Utm ifuna idzathetse katangale kuti katangale mdziko muno athe. Mupeza kuti anthu ena adindo amene angokhala zaka zinayi zokha m'boma, ali ngati nduna kapena maudindo osiyanasiyana, alemera kwambiri, ali ndi nyumba zambirimbiri, ali ndi magalimoto ambirimbiri, amatha kupezeka ndi ndalama zambirimbiri, zimene zili zodabwitsa, zoonetseratu poyera kuti katangale wavuta, wakula pa Malawi. Ife a utm tikunena kuti katangale amayenera kutha. Malemu a president athu amene anali oyambirira m'chipanichi ankakonda kunena mwanthabwala kunena kuti anthu amene ali kundende, amene mwina anangoba kankhuku, amenewo achokeko. kulowe mbava zenizeni ee ku ku kundendeko imeneyo ndiye utm imene imanena kuti katangale ayi mdziko muno katangale atheretu china chachitatu ndi chotsiriza chimene utm imakhazikapo ndi chonena kuti dzikoli lisinthe umphawi wachuluka kusowa ntchito kwachuluka njala yachuluka ah, chuma chavuta anthu ambiri akusauka mdziko muno zinthu zikukwera mtengo kwambiri ndalama zakunja zikusowa anthu akugona ma filling station ndiye mavuto ndi ankhaninkhani dziko la malawi utm ikuti ifuna idzabweretse tsogolo lowala Tsogolo Labwino kwa Amalawi Onse yapanga manifesto ili ndi manifesto yabwino kwambiri yoti ithane ndi mavuto onsewa amene Amalawi akukumana nawo. Chotero utm chaka cha mawa tifunika tilowe mboma chifukwa tili ndi agenda yabwino yolowera mboma. Chotero ifeyo mwatisankha ngati adzitsogoleri tigwira ntchito ndi wina aliyense mu utm. Aliyense tionetsetsa ali mbali imodzi ya utm. Timangane pamodzi tigwirane pamodzi kuti cholinga tiyendere limodzi tikafike tikapange boma. Chipani chilichonse si komiti ya chikwati kapena komiti ya pa ya pamaliro ya. Chipani mmachikhazikitsa. ncholinga kuti tsiku linalake chidzalowe m'boma chotero mmene imakhazikitsidwa utm imakhazikitsidwa chifukwa idzalowe m'boma tsiku linalake chotero ifeyo tayikidwa patsogolo titsogolere utm mmasankho a chaka cha mawa kuti ilowe m'boma ndipo ife tiyetsetsa kuti chaka cha mawa utm ilowe m'boma lero mavuto ngambwingambwi paliponse ambirimbiri ankhaninkhani mavuto amene akunena kuti athe amene angathe kuthana mavutowa ndi a utm Chotero ife tibwera m'boma chaka chamawa ndi cholinga tidzathane ndi mavuto amenewa. Imeneyo ndiye inali statement yanga yachiwiri. Ndikuthokozeninso kuti mwamvera ma statements onse in English komanso mchichewa zikomo kwambiri. zikomo ukwenda kuyankha kwa president ngati alipo ndi mafunso mukhoza kuwafunsa Anyone has a question? Yes, I'm going to proceed with the explanation.

mwina kuti ndi atatu uh, ndiayankhe mwina mundilole kuti ndidzayankhe society ina ya mafunso enawo Ndi- ndi- whether I should do it in English or in Chichewa, which one do you want? Chichewa is okay. Ndi zoonadi ineyo ngati president wa UTM komanso azinzanga a UTM tinapanga nawo participate uh, pa ma demonstrations a Monday chimene tinapanga nawo participate ndi nkhani zimene ma demonstration apangitsidwira zi- zi- zolinga zake number one nkhani ya fuel yavuta anthu akugona ma filling station ifeyo ngati a utm tikuona kuti amalawi akupsinjika amalawi akuzunzika and ifeyo ngati a opposition timayenera kutenga nawo mbali limodzi ndi amalawi amene akuvutika kukaima pansewu kuuza boma kuti nkhani ya mafuel sizikuyenda apange sort out ndiye zimene tinapitira pansewu and china chimene tapempha nthawi imeneyi naimba kuti anduna ah, ah, okhudzidwa ndi nkhani za mafuta atule pansi udindo a ceo a mera atule pansi udindo a nocma atule pansi udindo adindo onse amene alephera amalawi pakagwirika kwa ntchito atule pansi udindo chifukwa zimangoonetseratu kuti kuvuta kwa mafutako zikuvuta chifukwa kuti anthu ena ake sanagwire bwino ntchito yawo nde ifenso a utm tinapanga side ndi a cdedi kunena kuti ndi zoonadi anthu sanagwire ntchito bwino ndi zoonadi amalawi akufinyika ndi zoonadi anthu athu a utm komanso anthu amene timalankhulira ifeyo a utm onse akuvutika amene atatu basi ndiye kumene kujako titapita ineyo ndapita eh, ndakapeza kuti ku- kunavuta kwambiri chifukwa chodabwitsa kunali apolisi and apolisiwo ali ndi zigawenga and zikuoneka kuti zigawengazo zikugwira ntchito ndi apolisi that was quite surprising to us nkuti dziko lapansi apolisi amagwira ntchito ndi zigawenga that was wrong ndiye ndizona ati amati akaponya tear gas uja aka- akamatithamangisa ifeyo oti tikupanga peaceful demonstrate zigawenga zazabwerano ndi zikwanje zawo uh, Kathy was there Malidi was there kuchita kuti Kaliati yense was panting for life for their dear life sizinali bwino koma zonsezo akupanga instigate apolisi anthu analibe zida amene apanga demonstrate analibe chida chilichonse they were not a security threat akungopanga demonstrate malingana ndi ufulu wawo exercising their constitutional right kupempha ku city amangouzidwa they're not supposed to approve any demonstration anyone can demonstrate any time that's what the constitution provide for koma timangopempha kungowadziwitsa So anthu aja, anthufe, we had our own constitutional right to go and demonstrate. Koma apolisi akubwera kuzatithira tear gas, akubweretsa zigawenga to work with them. That was bad. So the situation was really very, very bad. And we felt that's why we are saying no to that. Ndimanena mu interview yanga ija atandipanga Kathy interview. Kunena kuti ifeyo a Malawi up to 1992 tinakhala mboma la MCP under Dr. Banda lankhanza lomwe limapanga zimene zijazo. A Malawi 1992, 1994 ananena kuti no to such oppression and autocratic regime. Tinathana nazo zimene zija nde lero sitingamakhalenso ndi boma loti libwere libweretsere back to ma 1990s, early 1990s, 1980s kumatizunza. Zimenezo zisatheka, sizoona ayi. Nde ifeyo tikhala tikulimbana nawo mpakana zimenezi zidzathe chifukwa it's not right. Tili ndi ufulu opanga demonstrate. No one should be, um, should be threatened. kapena kuti kuzunzidwa chifukwa chonati afuna akapange exercise uh, their uh, constitutional right. Funso lanu lachiwiri eh, kuti nditatenga chipanichi uh, zikukhala ngati zikutere zikutere eh, ndimati eh, nzabwino bwino kuchipani kwathu nzabwino bwino um, eh, muona kuti kuchokera pamene malemu anatisiya mzimu wake uuse mu mtendere ndi nthawi imene mwina chipani chingatha kusokonekera komano Chikanatha mwina kupita ku kusokonekera kutheratu kapena kutani komano chipanichi akuluakulu athu ene makamaka olemekezeka a Kaliati, a secretary general athu olemekezeka a Kambala ndi akuluakulu ena a mu a mu central executive committee ndi mu nec adayetsetsa poyamba kuti aonetsetse kuti malemu a president athu apatsidwa a dignified sending. Ndipo anagwira ntchito yabwino komanso adayetsetsa kuti chipanichi achigwire chisasokonekere mu nthawi yowawitsa yovuta ngati imeneyi. Muona kunena kuti chipani chathu chinayenda bwino and chipani chathu chinapangitsa convention, probably the best convention, the most democratic convention ever by any party and chipani cha utm pansi pa utsogoleri kwambiri. wa a Secretary General olemekezeka Mayi Kaliati ndiye chipani chinakhala bwino chikanatha kutere kutere koma chinakhalabe chimodzimodzi mpakana tidapita convention tidapita ku convention tabwerako tikakazitolerabe tikupita chitsogolo ndi zabwino bwino ine nditangofika kuchoka ku Mzuzu tsiku nafika Tuesday kuchoka ku Mzuzu Wednesday Ndinakacheza ndi olemekezeka a Mayi Kaliati kuwayamikira kuwayamikira chifukwa ntchito imene anagwira yogwirizitsa chipanichi bwino bwino kuti zonse zikhale bwino. Ndinacheza nawo mkumva kwanga ndinaona kuti olemekezeka Mayi Kaliati zonse zabwino bwino tikhala tikuyenda nawo bwino bwino mpakana kutsogolo. Komanso ndinacho nditachokapo ndinapita kunyumba kwa kwa kwa Kambala olemekezeka Kambala ndinakacheza nawonso monga iwonso a founding member wa chipanichi tinacheza nkhani yabwino kwabasi. Sindikuona kuti tikhala ndi mavuto ena aliwonse kupita patsogolo. Komanso nditachokapo ndinapita kwa olemekezeka a Dr. Mtumbuka. Tinachezanso chimodzimodzi zabwinobwino. Ndikukhulupira kuti kutsogoloku tikhala tikuyenda zabwinobwino. Komanso ena a iwo amene sanachite bwino maposition osiyanasiyana nawonso ndinakhala ndikuwayitana kuno ku ofesi ndikucheza nawo kuti tiyeni tigwire ntchito limodzi as my statement ndinawerenga ija ya ku chipani ija mudayimva kuti no tonse tigwire ntchito limodzi ngati utm mpakana tikawine boma chaka chamawa ndiye mutiona tonsefe Tikamatuluka, tikamatani, tikugwira ntchito limodzi mpakana chaka cha mawa pamene ifeyo tilowe m'boma. Ena adzakhala nduna za zakutizakuti, ena adzakhala chanichani. Tili m'boma chaka cha mawa, inunso tidzakusankhaninso kukhala chinachake m'boma mwathumo. Zabwino bwino ndithu uh, chaka cha mawa mmene zinthu zidzakhalire uh, komanso uh, ku i- ifeyo nkuona kwathu ife a utm nkuona kuti mukapita 1992 1994 um, mwina 1990 to 1994 analipo mabungwe osiyanasiyana adathandizira kuthana ndi nkhanza za mcp ya nthawi imeneyi mabungwe osiyanasiyana akunja a mdziko muno pac and ena otero mabishop athu anathandizira kuti zinthu zisinthe ndiye mukaziona kuti zinthu ziku- zikukhodzokera zikulowera koyipa nthawi zina anthu ena amatha kuthandizana ndiye nchifukwa nalembera mabungwe osiyanasiyana kuti eh, zayamba apazi tabwereranso kwakale kuja ndiye tisanapite patali tithandizeni mavuto awa chifukwa kenako tiluza anthu ambirimbiri amene aphedwe munjira imeneyi chifukwa ifeyo ifeyo a utm ndipo neneretu ifeyo a utm paliponse pamene tikuona kuti sizikuyenda tikhala pansewu paliponse pamene tikuona kuti boma likulephera ntchito yake ife ango angokuti angotikonzekera tizikhala pansewu cholinga mavutowo athe. Sitikufuna tidikire kuti tidikire mpaka chaka chamawa, September, tilowe m'boma. Mavuto a njala, mavuto a kusowa ntchito, mavuto a kusowa forex, mavuto a kusowa mafuta, ndiye tidikire chaka chamawa kuti adzathe? Aa, sitidikira zimenezo yayi. Tikufuna mavutowo akonzedwe panopa ndi omwewawo. Abweretsa okha, akonzenso okha. Ife tidzapeza kuti akonzedwa kale chaka chamawa. Ndiye kuti mavutowo akonzeke, apapa apa tawapatsa ma solutions. we haven't shied away from solutions tawapatsa ma solutions vuto ili layambika chifukwa cha ichi mukonze chakuti vuto ili layambika chifukwa cha ichi mukonze chakuti vuto ili layambika ena amati tikuwauzira mayeso ndawauziradi mayeso komatu mwana kumuuzira mayeso amalepherabe ngati ali mbuto komatu zoti zakanikadi ndiye zikamakanika mavuto akamapitirira titatha kale kuwauza ife tikhala pamsewupo pamodzi ndi aMalawi amene akulira akupsinjika ndiye ife sititopa Tanenatu paja sititopa sitifooka sitikuopanso munthu wina aliyense dziko muno ayi ayi amatha awa ujeni ee koma ku ulendo winawo tikakumana komweko sitikathawanako ayi chifukwa ife sitikuopa ayi nde ameki ndi ena onse talembera lembera ena onse mavuto awa ameki takhala tikuwafotokozera chimashini chawo chija chimashini chawo chija actually last friday last friday tinapita limodzi ndi zipani zina ku court last friday tinapita ku court kunena kuti second phase sinaende bwino chifukwa court adalamulira kunena kuti eh, a- a- a nrb adzikhala polembetsera ah, kaun- kaundula aziti munthu apite pa nrb alembetse cha umzika akachokera paja apite desk ina ya meki alembetse eh, za, za masankho mashina amenewo a nrb kuti ayambe kugwira ntchito madera ambiri anayamba friday 12 o'clock anayamba friday 12 o'clock chonsecho akutseka madzulo friday lomwelo nde tapita kukhoti kunena kuti izo sizoona phase two sinaende bwino abwerezenso chifukwa it's a constitutional right for every malawian to exercise their constitutional right to vote aliyense apatsidwe mwayi okalembetsa ndi kukavota osati chifukwa kuti mashini avuta ayi komanso mashiniwonso tikunena kuti ayi chifukwa tamvera mbiri zolakwika mashiniwo tamvera nchifukwa tinapita pamsewu last monday chifukwa mashiniwo tamvera nde ameki tawauza tawatengera ku khoti komanso tikhala tikulimbana nawo ameki mpakana tidzakhale ndi free fair transparent elections chaka cha mawa Sizi- sizitheka kuti ifeyo wina akatibere chaka cha mawa zimenezo sizitheka ndi si utm imeneyo siimabwera kuberedwa ma- masankho

Amene anapita amene koko takanika kulembetsa pali vuto lakuti akuti tinapita takanika kulembetsa nde ife zimene tikumanena ife tikumanena zimene anthu athu akumatiuza akamakavutika kulembetsa uja kukanika atikaniza ndilibe chakuti chakuti machine sakugwira chani chani nde ife tikumamvera za anthu nde chifukwa choti mekiyo sinazikonze bwino zinthu zake iwo azikonze bwino zinthu zawozo sipakhale conflicting messages choncho ife tikulemba zimene anthu akunena we are entitled to listen to our people to the views and opinions of our people and that's what we are saying nde ife tikunena zimene zili pa ground a mec akakonze zimenezo zonse cholinga choti anthu onse apatsidwe mwayi oti akalembetse eh, ndi kuvota ah, chaka chamawa sikumakhala timadikira amabungwe cdedi ndi ena ena kuneneratu pano kunena kuti utm yachisimo iyo ayi utm inoyo tipita pa ground sitikuopa sitifooka sititopa tizikathiridwa tear gas komweko tipita pamene zinthu sizikuyenda Sitidikilira chaka chamawa boma kuti zinthu ziyende tilifunsa boma likonse tikalifunsa boma kuti likonze ngati silikonza panopa talifunsa kale boma talifunsa boma kuti likonze zonsezi tanena apazi tapasaso ma solutions ichi mukonze motere ichi mukonze motere ichi mu- ngati safuna utm ivute kunja akonse Nilikuwa na mwanza kutoka hapo
kuchokera ku Luntha Television ndili mafunso awiri loyamba likukhudzana pa stream imene mwapereka kale yokhudza ku chipani makamaka nkhani yokhudza mene ulipo mkati mwa chipani tikaona zikuoneka ziwiri makamaka mbali ya Sambira kuti ndi mbali ya Nakolo. Ah, Sindikudziwa kuti ngati amene mwasankhidwa kumene mwachitapo zotani makamaka poonetsetsa kuti mulumikizane ndi ah, a- ausi amene akhala ali president ah, ah, wa- ah, wa chipani chimenechi makamaka poyang'anira kuti pakhala pali ma instances angapo masiku apitawa kuti involving makamaka anthu achipani kuonetsa kuti sikali mtsogoleri kalikonse mutani mgwirizano komanso ngati chipani chikuoneka kuti chipani ndi chimodzi funso la chiwiri makamaka kukhudza ulendo wopita ku 2025 ngati utm muima panokha kapena muli okonzeka kulandira anthu ena amene angafune kuti muyime nawo limodzi kuchisankho chaka chamawa zikomo ndikuwachira kumonjezera

Yes, the, the young people, so even right start with uh, Mazes. Like that. The young people are now. Uh, the young people tell now kuti olemekezeka vice president wathu wa dziko lino olemekezeka uh, dr michael usi ndi zonadi atatisiya malemu um, a vice president athu amene atisiya uh, malinga ndi constitution yathu and constitutional order zinata zinatanthauzano kuti a vice president apanowa akhale a president a chipani cha utm ndi anakhala a president a utm mu nthawi yonseyi mpaka na pamene convention yachitika ndi convention iko adindo atsogoleri atsopano a chipani cha utm asankhidwa meeting yoyambirira ya central executive committee ya utm inakumana friday mu office momuno kuyambira m'mawa mpakana madzulo. Chimodzi mwa chinthu chimene chinalingalira komiti imeneyi ndi nkhani yoti tikawathokoze a vice president athu potsogolera utm mu nthawi imene kuchokera pamene malemu anatisiya mpaka pamene adindo atsopano asankhidwa ndiye tinapanga ma arrangements tinapempha friday lomwero kuti tikawathokoze eh, a vice president potitsogolera nthawi yonseyi komanso Chinthu china chofuna tikawawuze chinali chonena kuti komiti yatsopanoyi inaganiza kuti isapangenso reopen debate and discussion pa nkhani imene Central Executive Committee ndi NEC yambuyo inapanga yonena kuti iwowo kapena chipani cha utm chikutuluka mu mgwirizano mu boma la mgwirizano. Panali resolution imene idapangidwa yonena kuti utm atuluka mu mgwirizano ndiye Central Executive Committee itakumana Friday sinafune kutsegulanso nkhani imeneija inangotenga mene inapangidwira kalemo kuti no utm ifeyo adindo atsopano tawowa tili kale kunja kwa coalition government ndiye tingopitiriza mmene tililimo timafuna tikatsindikize- tikatsindikizire apo- apresident athu amene apuma pa upresident wa chipanichi kuti komiti adindo atsopano asankha kuti maganizo anachitidwa nthawi imeneja angopitirira, ife sitikuunikiranso maganizo amene aja, kapena kukhalanso ndi maganizo omayang'ana kuti tibwererenso tiyambe kukambirana za kubwereranso m'boma ayi, ife tikungoyang'ana 2025 September tidzikonzekeretse utm kuti no 2025 tikawina, a president athuwo opumawo sanatipatse mpata mpakana lero opita kuti tikawaone, tikawauze kuti adindo atsopano ndi awa ndipo zina mwa zimene tazipanga kale, ndondomeko zimene tazipanga kale ndi zoti ifeyo tili kunja kwa boma mmene munaganizira ndi komiti yakaleyo tipitiriza momwemo. zimenezo talephera kuti tichite motero komanso talemba kalata talemba kalata yowadziwitsa kuti that being our position sitikuyembekezereka ngati a utm tizikhala ma functions amene boma apanga ngati coalition government ndi ma function amene ife sitizikhalamo chotero aliyense amene angatengere anthu kukakhala ma functions ngati amene aja ifeyo tili ndi njira zathu we have instituted a disciplinary committee and we can deal with that matter as a disciplinary matter ngati wina angapange mosemphana ndi zimene komiti yathu, Central Executive Committee, ndi NEC yathu yakaleyo idagwirizana zoti ife tituluke m'boma la mgwirizano. Ngati wina angamapange parade ngati tidakali m'boma la mgwirizano, ameneyoyo uh, ifeyo tidzaona kuti tidzachita motani malingana ndi malamulo athu uh, a utm. Chachiwiri eh, mwandifunsa uh, kuti uh, anzanu mwandifunsa kuti kodi um, uh, kuti kodi utm Ipita yokha utm ikhala mugwilizano utm itani ifeyo titakumana friday ngati central executive committee ya utm tagwilizana kuti ifeyo go konko ifeyo tikupita ku 2025 september tikukayima pa ballot tikukayima pa ballot komanso tikukawina ndipo tiwina chimene tagwilizana kuti ifeyo we should put together the strategies njira zoti tikawinire 2025 izo zimenezo zimene eh, lero lero ndikunena pano makomiti akhala okumana kuyambira friday kuwunikira njira zonse timawunikanso manifesto yathu yapanga revise tamaliza timawunikira mastrategy yathu yapanga revise tamaliza timawunikira mamo athu yapanga revise tamaliza zonse panopa zili tayale we are set ready kuti tituluke kunja tiyambe panga serious campaign tili 9 months yogwira ntchito yotipula yogalauza yolima yothamanga pa ground ndipo tikathamanga tipanga boma chaka cha ma, mayiko kunjako alipo kumene in 9 months they were able to deliver a government to form a government ifenso in 9 months trust you believe you me tipanga form government dziko la Malawi lino in 9 months time zimene tagwirizanazo chotero ineyo pamene kupempha kwanga kukulu nkoti eh, amalawi ambiri chonde tituluke tikalembetse ngati tikumva kuwawa ndi zimene zikuchitikazi tikalembetse kuti cholinga tizavotere utm idzalowe mboma chaka cha mawa komanso kungopangira tione kuti ifeyo ka mec izipanga za mtundu wanji ife sitilola kuti mec eh, kapena wina aliyense abere masankho zimene sizitheka zimene sizitheka tichita china chilichonse kuti masankho asabedwe eh, asadzabedwe mdziko muno chaka cha mawa pamene amalawi akupita ku zisankho eh, za chaka cha mawa ndiye kumalizira tsopano za nkhani ya achimene anga uh, Mazaza kungonena kuti

panadzabwera a PP anthu a PP aja anabwerera ku dpp anayigula nkuipititsa uko mukapita patsogolopo mupeza kuti pdp anthu amene aja ana- ana- anabwerera kuigula ti- pdp kubwerera ku dpp mupezanso utm yi the majority anachokera ku udf anachokera ku dpp anapanga form utm ine ndangowatsatira anthu amene anabwera kupanga abwerera nzanga aja kodi dk what is wrong with dk kuti DK yekha ndamene angathe kubwerera, DK yekha ndamene angathe kuchigula chipanichi, kaya ndalama zake kuti ndichigula ndalama zingati, ndiye ndichibwezesa ku dpp. Eh, sometimes you wonder why so many questions on me kuti ine ndikudzagula ine ndikuchipitisa chipanichi ku dpp ndikutani kutani iyayi ayi ine ndine wa utm I'm a proud member president president wa utm ndipo ndakhazikika and I'm home here happily home and ndi chipani cha utm tikukalowa mboma chaka chamawa as i say to you what excites me more about the utm there are those three things and i'm extremely passionate about to do away with tribalism nepotism cronyism zipani zonsezi zimavutika ndi nkhani zimenezi it's only utm which can stand up and say if you were saying no to this, this, to this nonsense ndi mawu zena kuti dr banda anazaphwanya stupid federation of nyasaland and rodijas and so forth ngati pali another stupid ideology yofunika tithane nayo ngati malawi ndi ya tribalism nepotism croonism and that is the job for utm to do that china corruption we need to do away in all its forms corruption and that's utm then transforming malawi utm transforming what a beautiful part You can never find any better party in Malawi than UTM. Chotero ifeyo ifeyo tigwira ntchito pa ground every voter every home every village to convince them that UTM is the party. UTM is the one with the best agenda. UTM actually ndilole ndikugawireni on the transformative agenda. Chimene tapanga UTM tikunena kuti tikangotenga boma chaka chamawa immediately day one

tidzapanga chani komanso ndikuti boma lililonse 30 amene alipowa akhale kubomako ku- ku- ku- ku- kubo- kubomako ku districtiko kukhale kuti tikhale ndi ceo pakati apo akafuna ma- ma- ma- ma councils azikhala ma ceos ma ceos tifuna zimene tizapange tizazikonze ndipo zikhala ma ceo ceo a Likoma ndi management team yake ndiye kuti akalandira 100 billion akakhala anthu ake abwino olipidwa bwino othandizidwa bwino amene azakhoze kupanga develop likoma aja kwa- kwabwino kwambiri in 5 years 100 billion 100 billion 100 billion ndiyoti paliponse pakhala magetsi paliponse pakhala madzi zipatala zikonzedwa masukulu akonzedwa tourism ija kuti mahoteli zikhala kumanga paliponse ku Likoma kuja imagine 100 billion ku Likoma every year Likoma ija muzachita kudabwa paradise of, of malawi anyamata anyamata awa onse awa zikwati zikapangidwa ku Likoma chifukwa kuli mahoteli abwino okongola ku Likoma that's what we want for malawi then ma key sectors ma key sectors a mining ena amangoti aya atm atm atm uh, mining agriculture value addition eh, tourism manufacturing tifuna kuti every year tizidzayika 500 billion ku mining every year for 5 years every year 500 billion ku manufacturing 5 years every year for 5 years kumaika ku tourism 500 billion every year kumaika ku ku processing ya zinthu zakumunda 500 billion tidzakhala ndi mafactories all over migodi all over mahotels all over anyamata aja ali pa Mchesi pa Biwi aja kupanga mipando yawo kupanga zichanichani zitsulo zawo zija onse aja adzakhala kuti tawasintha now they are producing things for the global market kuti tawalifita in the global market ali ndi ma- ma factories opanga zinthu all over ngati mmene akhalira China muja kumangopanga zinthu all over the country because we have invested 500 billion every year in manufacturing that is utm for you transformative agenda for malawi Ata- azachita kudabwa a Malawi lidzatembenukira dziko lonseli kusinthira and if you ask me kuti tikaika 500 billion 500 billion 500 for- for- for- for- to these four sectors that is 2 trillion tikapereka 100 billion to every district that is 3 trillion that is 5 trillion imene tagwiritsa ntchito. Capital Hill apresident tidzayenda pansi ine ndidzayenda pansi ndi azinzanga akadzakhala maminister tidzayenda pansi ndalama zonse tazitumiza uko zikagwire ntchito. Ndiye pa 5.8 trillion budget ya chaka chino ija 5 trillion tayigawa kuzimenezizi tikangotero chitukuko chizingoti gadu gadu gadu gadu gadu over the country. That is UTM for you. We can do it. Transform this country. Nkumakhala ndi zakudya zokwanira. Kusiya kupanga import useless stuff, kupanga export zambiri mbiri. We can develop this nation quite quite easily. Imeneyo ndiye UTM, ndiye I am home. Home.